koma lero yakwera nkufika pa 8.7% zimenezi zikutanthauza kuti zinthu sizili bwino mdziko muno ndalama zimene boma likugwiritsa ntchito ndi zobwereka poyerekeza ndi zimene akupanga zimene akupanga ndi zochepa koma zimene akubwereka ndi zimene zikugwira ntchito kwambiri ngakhale pa banja kuti muzingoyendera ngongole yokhayokha tsiku lina anthu amadzakugwirani pakhosi ndi mmenenso wafikira malawi panopa ndi boma limeneli la dr chakwera ngongole zimene abwereka pa zaka zitatu za ulamuliro wawo zafika pa 75% which is worse kuyerekeza ndi maboma onse ambuyomu awawo akubwereka kwambiri komanso akabwereka choncho ndalamazo sizikuoneka ntchito yake akungogawana pachibale pawo mu zaka zitatu zimene alamulira palibe chipatala nsewu kapena sukulu imene amanga mankhwala mzipatala kusowa fetereza kulibe masalary ndi omwe aja kodi ndalama za boma akupanga nazo chani dzulodzulo lomweli zaululika kunena kuti 9 billion kwacha yasowa akuluakulu tinali ndi bingu anatenga ngongole ku china koma ngongole imeneyoyo tikuyiloza panopa kunena kuti kuli parliament building kuli bicc kuli stadium ndi zina zambiri tinali ndi peter mutharika amene amatenga ngongole ndipo taona ma technical college misewu yambiri ngakhale ku kasiya kuli nsewu kumene anamanga peter mutharika ndi zina zambiri ngakhale muluzi tinamuona kumanga chipatala ku chiradzulu ku nkhotakota ku thyolo ngakhalenso misewu ingapo wakhala akumanga izitu zikutanthauza kuti ngakhale maboma ambuyomu ankasolola ndalama koma zitukuko zimene anachita timazionabe mpaka lero kodi awawa a tonse alliance tizawakumbukira ndi chani choposa motivation speakers chifukwa akafika pa msonkhano amalankhula ngati kuti ndi anthu anzeru kwambiri amapita ku chanco kukapanga lecture ku mzuzu ku bicc kumatipanga lecture zinthu zosiyanasiyana akapanga lecture choncho mawa tikumva zoti mabiliyoni mwakuti mwakuti asowa kodi chimene tizakumbukira anthu amenewa ndi chani pamene anali kunja anakumana ndi mainvesta angapo amene amakopa kuti abwere ndi kudzasegula mabizinesi kuno ku malawi dr chakwera anakumana ndi mr martin davies amene ndi chief executive officer wa kampani ya nuveen natural capital kampani imeneyi imapala matabwa imapanga zaulimi komanso ali ndi malo more than 3 million acres m'maiko akunja ndiye chakwera akupempha azungu amenewa kuti abwere ndi kudzatsegula mafamu awo kuno kwathu mukayang'anisisa mbali nayi mupeza kuti right here in malawi tili nawo anthu olimbikira amene akhoza kuchita zimenezi tikukumbukira pa kampeni analonjeza kuti adzatsegula ma mega farms pasanathe chaka chimodzi anatiuza kuti ma mega farm amenewo adzakhala boma lililonse boma lililonse kudzakhala mega farm imodzi within a year lero after 3 years mamega famu kulibe ndi akupita kukapempha atsamunda kuti abwere kudzatsegula mafamu kunoko guys in this generation zoona president angapite kunja kukachita zimenezi 1958 achina kamuzu chipembere oton chirwa kanyama chiume ndi anzawache ankalimbana ndi atsamunda chifukwa choona kuti anakhazikitsa maesiteti kulanda anthu malo iwo ankafuna kuti zimeneja zithe tinalandira ufulu wa independence 1964 kusonyeza kuti sitikufunanso kuti ulimi wathu uziyendetsedwa ndi anthu amenewo after 60 years president angapite kunja kumakapempha atsamunda kuti abwere kuno azatsegule ma estate atsegula pati ngati tili ndi malo panopa anthu ambiri akusowa malo okhala akusowa malo olima chokatengera atsamunda kuti abwere kuno adzasegule maesiteti ndi chani alephera kutsegula ma mega farms paokha lero ak- akufuna kutenga atsamunda kuti azizatigwira ukapolo kunoko is that fair dokota chakwera anakumananso ndi mwenye wina wotchedwa aziz tayub ndipo anamupempha kuti abwere kudzasegula ma investment kunoko anthu ambiri akudabwa ataona nkhani imeneyi pa peji ya chakwera chifukwa tayubu ndi mmalawi anabadwa komanso kukulira ku malawi alinso ndi mashopu ake angapo konkuno tinamvapo za blockbuster imeneija ndi yake pound stretcher pa gateway mall ku lilongwe ndi yakenso komanso mkulu ameneyu amabwera kuno nthawi ndi nthawi chifukwa ali ndi nyumba ndi mmalawitu ameneyi president chakwera anakwera ndege ndikupita ku uk kukampempha ameneyu kuti azapange invest ku malawi kuno i don't know kuti chakwera amaganiza bwanji chifukwa choona kuti ameneyi ndakuuzani ndi mmalawi amabwera kunoko ndi chifukwa chani sanakumana naye kunoko for the why president kuti akapange zimenezi kupita kumene kuja kumakakumana ndi mmalawi ngati ameneyi kuti ubwere udzaba- udzasegule ma investment kuno kwathu tinene kuti apresident samaziwa zoti blockbuster ndi yake kapena pound stretcher imeneyi pa gateway mall ku lilongwe ndi yake sanaziwe zimenezi sanaziwe kuti mr tayub ali ndi nyumba konkuno amabwera mkulu ameneyu ngati asian born malawian akudziwa condition imene ili kunoko kulibe misewu yabwino matauni ndi auve magesi ndi madzi zovutavuta komanso misonkho ndi yokwera ndi chifukwa chake anasamuka ku malawi kuno ndi kupita ku uk kumene zikumuchitira ubwino ndiye mukuganiza kuti angachoke kumeneko just because chakwera kumpempha kuti abwerere ku malawi this president should understand kunena kuti mr aziz tayub akhoza kuzapanga invest ku malawi kuno ngati boma lingakonze business condition yabwino otherwise misewu matauni komanso magetsi akakhala amenewo chabwino palibe in short ndinene kuti mr tayubu sanafune kupanga invest kwambiri kumalawi kuno chifukwa choti akudziwa kuti kunoko business ndiyovuta ndi chifukwa chake anasamuka chifukwa iye anabadwira kunoko kulira kunoko akudziwa china chonse chakuno kwanakhala kuti kuli business condition yabwino akanatsekula mabizinesi ambiri koma anathawa kuno ndikupita ku uk kumene zikumuchitira ubwino ndiye tikumutsatira kumeneko a- abwana mubwere ku malawi muzasegule investment akudziwa chilichonse tangokonzani magetsi fa magetsi athu ngakhale barbershop amalephera kuyatsa ngakhale munthu akufuna kugaya chinangwa akulephera freezers nini business ya freezers kukanika chifukwa cha magetsi athu ndiye abwere kuno azasegule investment investment yake mfuna azasegule tani blackout yake imeneyi chakwera anakumananso ndi akuluakulu a kampani ya east africa power limited i am not against chakwera kukumana ndi mainvestor timvetsesane pamenepo i want you to understand one thing bwana mkubwa wa kampani imeneyi ya east africa power limited ndi mr daniel crink wochokera ku canada kampani imeneyi imapezekanso ku rwanda anthu amene anakumana ndi chakwera ku london ndi mafirika aku rwanda komweko sitinaona akumana ndi director mr daniel crink mukhoza kuona pamenepa kuti president ameneyi akungoononga ndalama ndi maallowance opanda ntchito chimene akanachita apapa akanangotumiza chimwendo banda kapena ibrahim matola kuti apite pa rwanda ndikukakambirana ndi anthu amenewo sikuti pakanakhalanso vuto koma chakwera amafuna kumatitenga ngati ana always anthu amene akumana nawo ku london ndi anthu okuda ama rwandans ndi chifukwa chani sana- sanangotumiza munthu pa rwanda pompa kuti akakambirane nawo koma akutiuza kuti ndimakambirana ndi ma investor which investor do you remember 2021 anatinamiza za elsewedy electric ya ku egypt anapita ku america anakumana nawo kumeneko ndikusainirana pangano lonena kuti abwere kuno ku malawi kudzapanga invest koma mpaka lero sanamange ni foundation yomwe ndalama zimene akuononga pa matripi amenewa zikathandiza kugwira ntchito ina koma experience yoyendetsera dziko bwanawa alibe motivation speaking ndi zimene amadziwa pali zambiri zimene akumatinamiza mukukumbukira bridgin foundation mpaka lero kuli zii amati kunena chinthu lero mawa osachitika lero akutiwonesa ma investor osiyanasiyana akuona ngati ife sitingafufuze ndikudziwa kuti what is this what is that this president has failed us chifukwa choti akumangonena zinthu ngati za m'baibulo sakufuna he don't want to face the reality on the ground akumangofuna uma- akuona ngati zinthu zimangochitika ngati mana kuti mana angomugwera kuchoka kumwamba because he believe mostly in bibles he don't believe in actions that's the problem with this president ku britain komweko anakumananso ndi prime minister wa ku south korea mr han duck-soo atakumana chakwera ndi nduna zake anayamba kumupempha mkulu ameneyu ndalama akuti zothandizira anthu amene anakhudzidwa ndi cyclone freddy ngozi imeneyi yasanduka chopemphera tsopano mwezi wa malichi tinaona chakwera everyday on tv station kupempha ndalama kunabwera mabiliyoni a ndalama koma anthu amene amapatsidwa ndalamazo amavutika m'makampu kusowa zokudya kusowa mabulangete ngakhalenso kusowa pogona kodi ndalama zimene zinapita kuti this is the question everyone is asking lero tikumuonanso kuti akupempha prime minister wa ku south korea ndalama akuti zothandiza anthu amene akuvutika ndi cyclone freddy tikumbusane apa kunena kuti dokota chakwera anasankhidwapo kukhala chairman wa maiko osauka pa dziko lonse lapansi mpaka anapita kukatiimirira mdziko la qatar amene anali chairman chairman of the poorest people in the world anamusankha maiko tinamuona kupita ku qatar kumene kuja kukatiimirira ngati anthu ovutika kwambiri kulikonse kumene amapita samalephera kupempha ndalama inuyo mukapita mtawuni kuti mudziwe kuti uyu ndi masikini wa ulesi timamudziwira kupempha iyeyo amasiya munda kunyumba kwake ndikupita mwakapempha mtown chifukwa safuna kulima amaona zochedwa koma in shortest term amafuna azikapempha mtown ndikumagayiridwa ma 1 kwacha ma 5 kwacha ndi zina zotero ndi zimenenso zikuchitika panopa ndi boma limeneli la malawi pansi pa chakwera iyeyo sakufuna kugwira ntchito sakufuna kulimbikitsa anthu kuti azilima chifukwa iye he's just talking kunena kuti anthu ndi aulesi kuti anthu alimbikira bwanji pamene alibe mipamba tili ndi madzi abwino tikhoza kupanga irrigation tili ndi m- minda yabwino tikhoza kumalima koma we are expecting kuti tizingopempha kumangopempha ngati masikini aulesi this is what is going on panopa ndi boma limene la tonse alliance they are expecting kuna kuti maiko akunja azawathandiza instead of them to work hard sakufuna zimenezo koma kufuna kuti ena ake athandize ndiye prime minister amene amampemphayo ndi well experienced man iye sanangofikira kukhala prime minister iyayi ntchito yake yoyamba ankatolera misonkho ya boma 1982 anali secretary ku ministry of trade 1997 anali deputy minister kenaka minister of finance presidential advisor and now ndi prime minister mukamvetsera mbiri yake muona kuti mdala ameneyi akudziwa chimene akufuna m'boma limene la south korea ndi wachikuliretu kwambiri amene ali ndi zaka 74 koma bwana athuwa mukaona anangochoka kosanthula mavesi a m'baibulo nkungofikira president maganizo awo akuona ngati dziko likhoza kumayendanso chimodzimodzi ngati baibulo which is wrong upresident wa dzikotu sumangogwa ngati mana i want to tell you this tinali ndi kamuzu 1961 anali minis- minister of natural resources m'boma la atsamunda 1963 anakhala prime minister 1966 anakhala president that's a process tinali ndi bakili anali principal s- principal wa ku ujeni ku nasawa technical anachoka kumeneko anakhala mp kenaka anakhala minister of education secretary general minister of transport kenaka nkudzakhala president wa dziko that's experience tinali ndi bingu anali reserve bank governor anali minister of planning m'boma la bakili nkudzakhalano president wa dziko joyce banda anali nduna vice president kenaka president peter mutharika anali nduna mp kenaka president kodi awa anali ndani yankho mulipeza nokha chifukwa akuganiza kuna kuti zimene amapempheresa ku baibulo kuja zikhozanso kusanduka actions no you need to work hard osati kumangoganiza kuna kuti chilichonse tikapemphera chitheka not like that lero ndi zimenezo president akusaka makampani akunja kuti abwere kudzapanga ulimi komanso kupala matabwa kodi tilibe anthu ku malawi kuno amene akupanga zimenezi tapitani kumpoto ku chikangawa mukaone makampani ambiri opala matabwa tapitani m'kasungu muone ma estate muone anthu amene akulimira mu mchinji monsemo ngakhale ku lilongwe bwanji osangowapasa mipamba nkuwatukula omwewu kuti ngati matabwa akufunika kunja kaya ndi mbewuzo azitumiza amalawi anzathu osati tikatenge tsamunda wakunja ku uk abwere azapange ulimi kunoko nde ife tizipanga chani poti ulimi ndi bizinesi ya amalawi ndikuona ngati achakwera akamapita kunja azibweretsa mainvesta enieni monga ngati mainvesta opanga magalimoto opanga ndege makompyuta ngakhalenso mankhwala amene akusowa mzipatala azitipangira konkuno kusiyana ndi kuti chifukwa zimene zizizikoza kutithandiza kuti ngati kuno tikupanga magalimoto ndiye anthu samatenganso ndalama zakunja kumapitisa kuti ku japan ngati tikupanga mankhwala kuno kotokha ndiye kuti boma liseva ndalama liseva forex chifukwa timaononga kwambiri forex koma izizi za ulimi matabwa kubeka mandasi kapena mashopu akuyenera atisiire ife amalawi tizipanga